ni ka ala fo k'a wale ɲuman dɔn bi an sigilen filɛ an ka sigokan emisiyɔn kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka emisiyɔn min bɛ n'o ye sigo lakali emisiyɔn ye bi an sigilen filɛ o sigokan emisiyɔn kɛnɛ kan an baden caman bɛ minnu ye sugow kɛ ni an bɛn'u ka sugow kɔrɔ fɔ u ɲɛna an sigira o emisiyɔn kɛnɛ de kan sisan maa caman bɛ mali kɔnɔ minnu kulo b'an na an b'u fo maa caman bɛ mali kɔ kan minnu kulo b'an na an b'u fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye seku alaji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam o la bi bagadaji musa ka cam aw bɛɛ lajɛlen bɛna o de lamɛn sisan arajoso kɔnɔ an bɛna sigi sigokan emisiyɔn kɛnɛ kan ɲani an ka don an ka sigo kɔnɔ an b'a da jira maaw la hali bi sugo filɛ maaw ka da sigo la hali bi maa b'i dalen to sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye sunɔgɔ kɔnɔ o de bɛ wele ko sigo sugo ala de b'a jira maa la ala bɛ fɛn min jira bunadamaden na o tɛ tulonkɛfɛn ye dɛ maa kana sigo kɛ tulonfɛn ye sigo tɛ tulonfɛn ye bɛɛ ka da sigo la i dalen sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye a da la i k'a minɛ ni tiɲɛ o de b'i nafa ɲani kuma ka janya waati koronnen don an bɛna sugokan daminɛ ni ala ka jɛ ye sugokan fɔlɔfɔlɔ nin ye maa dɔ ye a ko ale sugora k'a ye a ka sugo kɔnɔ aa k'ale sugora finitigi de la n'o ye sɔrɔdasiw ye u bɛ gɛrɛkɛyɔrɔ la u bɛ kɛlɛ la ale sugora o sugo masina in de la ale yɛrɛ bɛ fɛ ka kɔrɔ dɔn sugo in na sugo in taamasiyɛn n'a kɔrɔ ye min ye ale bɛ fɛ k'a dɔn ale de sugora ka armeew ye u bɛ guerre la sugo kɔnɔ ale sugora k'u ye ale bɛ fɛ ka sugo in kɔrɔ dɔn ɔ ka sugo ka gɛrɛkɛlaw ye guerre la sugo la n balimakɛ n balimamuso o sugo kɔrɔ bɛ fɛn min kofɔ o b'a jira maa min ye sugo in kɛ a k'a janto a yɛrɛ la ni k'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ sugo in bɛ kuma fɛn min kan o de ye gɛlɛyaba bɛn'a sɔrɔ dɛ gɛlɛyala koba dɔ de bɛ yen min bɛ ɲɛsin a ma a ka wuli k'i jɔ k'a kunbɛn gɛlɛyala ni ala ka jɛn ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ ye n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ ye a ko ale sugora k'a ye a ka sugo kɔnɔ ko ale kɛra nafolotigiba de ye dugukolo kɔ kan aa k'ale ye nafolo sɔrɔ ko ye ale kɛra faamaba de f'ale bɛ nafolo finance mɔgɔw la ale sugora k'a yɛrɛ de de o cogo la ale bɛ fɛ k'o sugo in kɔrɔ dɔn ɔ ka sugo k'a ye k'i kɛra mas i kɛra nafolotigiba ye o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye a bɛ fɛ k'o de kɔrɔ dɔn ɔ n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa ka ca min na ka sugo k'a ye ko i kɛra masakɛ ye i kɛra nafolotigi ye e y'i yɛrɛ ye sugo kɔnɔ k'e kɛra nafolotigi tigiba ye wari caman bɛ i kun ɔ sugo in bɛ kuma fɛn min kan o de ye garijɛgɛ latiɲɛ ye dɛ aa i kɔlɔsi garijɛgɛ latiɲɛba dɔ b'i kun kan n balimakɛ n balimamuso sugo in ni min y'a kɛ i k'i hakili to sugo in na kosɛbɛ ɔ min yɛrɛ ye ɲininkali kɛ sugo in kan a kɔrɔ de filɛ a k'a jija ka sarakatiw bɔ nin waati kɔnɔ a kana jɔ saraka la dɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ ye n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ fana ka sugo ye aa a ko waati bɛɛ ale de bɛ sugo u ka dugu président de la république la u ka jamana ɲɛmaa n'o ye chef d'état ye ɔ ale de bɛ sugo o la waati bɛɛ ka caya u ka dugu masakɛ walima ale bɛ sugo peresidanbaw de la Aa n balimakɛ n balimamuso o sugo kɔrɔ bɛ fɛn min kofɔ maa o maa i b'a ye waati bɛɛ bɛ sugo masakɛw ni peresidanw de la ani tɔgɔtigibaw ɛ i bɛna don dɔ bonya sɔrɔ dugukolo kɔ kan dɛ aa a tigilamɔgɔ ala y'a dan ko dɔ kama a yɛrɛ t'a dɔn maa min bɛ sugo waati bɛɛ masakɛw ni peresidanw ni faamabaw la ala kɛlen don ka ko dɔ k'a tigi ye nk'a tigilamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn dɛ ɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna maa o maa b'a ye ko waati bɛɛ e bɛ sugo masakɛw ni peresidanw na ani tɔgɔtigibaw la ani dɔnnikɛlabaw la bilahi ala kɛlen don ka koba dɔ de k'i ye nka i yɛrɛ t'a dɔn dɛ a don n'a bangena i ye don o don i bɛ i yɛrɛ ɲininka ko yala e ye nin hɛrɛ in sɔrɔ cogo di nka cogoyaba de b'a la secret don ɔ ni ala ka jɛ ni min y'a su- ni min ka sugo don waati bɛɛ o o tigilamɔgɔ k'i jija ka wele lase an ma an b'a fɔ o ɲɛna sutura la ni ala ka jɛ ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ fana ka siko kan ye a ko ale bɛ siko k'a ye waati bɛɛ ale sigilen don ale bɛ ka kuranɛ de kalan aa n balimakɛ n balimamuso bɛɛ ka ala deli ala ka nin sugo masina nu jira an na dɛ ɛɛ ka sugo waati bɛɛ e bɛ ka kuranɛ kalan ala kumakan e de bɛ i sigi sugo kɔnɔ e b'o kalan na waati bɛɛ o sugo ko kɔrɔ bɛ fɛn jumɛn kofɔ maa min waati bɛɛ a bɛ sugo k'a ye k'ale bɛ kuranɛ kalan na a ka sugo ka ɲi a kɔrɔ ka di a la wa a ka ɲi a tigilamɔgɔ ma fɛnɛ a sigo kɔrɔ bɛ kuma fɛn min kan o de ye sigo kɛbaga yɛrɛ ka dɔnnitigiya ye a n'a ka garijɛgɛtigiya a tigilamɔgɔ bɛna garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ a waati kɔnɔ ka caya ani ala bɛna garijɛgɛ k'a kɛ dɔnnikɛlaba de ye a tigilamɔgɔ b'a kanu ka sarakati min bɔ o de ye a bɛ kuranɛ kemulu san n'o ye kuranɛ dafalen ye a bɛ taa bila misiri kɔnɔ ko misiri mɔgɔw ka dugawu k'a ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ fana ka sigo kan ye a ko ale sigora k'a ye a ka sugo kɔnɔna na ko ale bɛ kasi de la o ale bɛ ka kasi ale bɛ kasi o kasi la sugo kɔnɔ ɔ ale kɔni t'a dɔn fɛn kelen min kɔni kɛra ale la nka ale de y'a yɛrɛ ye kasi la a bɛ ka kasi o ka kasi ale bɛ ka kasi o de ka kasi ɔ ko ne k'o sugo in de kɔrɔ fɔ a ɲɛna musolamɔgɔ dɔ don a bɛ jamana kɔ kan ɔ an bɛ min fɔ an balimamuso ɲɛna a ka siko in a kɔrɔ ka di dɛ n bɛ deli ka nin fɔ n ka siko kan kɔnɔ kuma caman ko ka siko k'i yɛrɛ ye i bɛ kasi la k'a kɔrɔ bɛ fɛn min kofɔ o ye nisɔndiya de ye siko kɛbaga kan ani maaw bɛna a tigilamɔgɔ kanu aa nisɔndiya don dɛ aa siko kɔrɔ i b'i jija dɔrɔn ka maa yɛrɛ negelafɛn ye fɛn min ye ni a ka d'a tigilamɔgɔ i bɛ se ka maa dɔ de lajɛ dɔrɔn k'o kanu fɛn min ka d'a tigi ye ni ala ko ta fɛn tɛ a negelafɛn dɔ i b'o i ami de da ka dɔrɔn k'a d'o tigi ma a ka dugawu k'i ye a dugawu tɛ bin wa o nisɔndiya kelen i b'o kɛ ni nafolotigiya don i b'o kɛ ni baara sɔrɔ don i b'o kɛ n'i ka papiye sɔrɔ yɛrɛ fana don i b'o kɛ aa maa nisɔndiya ko ka ca dɛ maa kana tulonkɛ kɛ sugo la n bɛ deli ka nin fɔ ye ka taa ni ka segin a y'aw hakili to sugo la a y'aw hakili to sugo la aw kana tulonkɛ kɛ sugo la dɛ ni ala ka jɛ ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen maa dɔ fana ko ale sugora k'a ye ko futeni waati de la futeni waati ɔ futeni ale de sugora k'a ye ale sugora futeni waati de la yɔrɔ waati dama dama bɛ yen diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ samiya waati nɛnɛ wagati futeni waati ale de sugora futeni waati la aa k'a ye ko ale bɛ wagati min ko sisan futeni ba de bɛ ale yɛrɛ la ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ sanfɛ a bɛ duguma ale de sugora k'o ye ɔ ale kɔni t'a dɔn sugo nin kɔrɔ ye min ye nka ka sugo k'a ye ko i sugora futeni waati la k'o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye n balimakɛ n balimamuso n'i tɛ o kɔrɔ dɔn bagadaji musa ka chaîne b'o kɔrɔ f'i ye ɔ a y'a fɔ sugo kɛbaga ɲɛna k'a ka sugo ka d'a la dɛ o ye de a bɛna nafolo dɔ sɔrɔ a wagati kɔnɔ wagati in de bɛna ja a tigilamɔgɔ yɛrɛ la kosɛbɛ o ye ja dan ye a bɛna o waati hali n'o kɛra kalo kelen ni kalo fila sababu dɔ kɔni bɛna bange a ye a bɛna nafolo bugunenw sɔrɔ dɛ maa ka sababu maa t'a na waati dɔn balimakɛ balimamuso tuma dɔw la i sigilen dɔrɔn projet dɔ bɛ sina ka d'i ma walima concours dɔ bɛ bali ka d'i ma hali n'a kɛra un mois deux mois de nka a un mois deux mois wari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca dɛ o ka bon ni caman caman ye dɛ aa ala bɛna a tigila mɔgɔ garijɛgɛ don o nafolo girinman ninnu dɔ la wagati in kɔnɔ waati tɛ tɛmɛ a ba dafa tigɛ ka da nafolobugu kan ni ala ka jɛ a tigila mɔgɔ ka saraka ye fɛn min ye a b'a kanu ni ka e, sukaro kilo fila a b'o san a b'a bolo don a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari min n'o b'a kun a se mana kɛ min ye a b'o da sukaro in kan ni k'a di fantan dɔ ma awɔ o de ye sugo in saraka ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ fana ye a ko ale sugora denyɛrɛnin de la den kurakuranin denyɛrɛnin den min n'a bangena hali a ma mɛn ale sugora k'o den de y'a bolo o b'ale bolo ale yɛrɛ kɔni ale ye sugo in kɛ nka a bɛ fɛ ka kɔrɔ dɔn o sugo in ka di wo o ka di kɔrɔ ɲumanba don a bɛ kuma maa min ye sugo in kɛ a ka bonya a b'a de jira ale bɛna bonya dɔ sɔrɔ dugukolo kɔ kan wa maaw bɛna a kanu ka k'a fɛ ɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn dugukolo kɔ kan mandiya min bɛ denyɛrɛni na o tɛ maa si la o ni denyɛrɛni kɔni nana diɲɛ na bɛɛ de b'a ɲini aa aa karisa den nana an ka taa ɲɛ d'a kan ka dugawu k'a ye ɔ sugo tamasiyɛnw na e min ye sugo in kɛ n balimamuso sugo in ka di i la a b'e ka bonya n'i ka kanu de kofɔ maaw yɔrɔ i jija i ka sarakati bɔ ani ka fini sarakati ye fini kura kura de i b'o de san i k'o di dɛsɛbagatɔ dɔ ma i se ye wari min ye i k'o da kan ni ala ka jɛ ye o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ fana ye a ko ale sugora u ka dugu alimami de la u ka dugu alimami ale de ye sugo la a sugo ka di dɛ o bɛ kuma maa min ye sugo in kɛ a tigila mɔgɔ ɲɛtaba de b'a bolo dugukolo kɔ ka fo n'a y'a ban dɛ aa bɛɛ tɛ sugo i ka dugu alimami na dɛ nka maa min ye sugo in kɛ ala bɛna ɲɛtaba de d'a ma a ka ɲɛnatigɛ kɔnɔna na a k'a cɛ siri a k'a jija a ka adamadenya tarabiyaw fɛ a kana dekuraze a k'a ka kow ɲɛɲini hali bi k'a ka kow sigi bolo fan kelen kan ni ala ka jɛ ɲɛta de b'a tigila mɔgɔ bolo a bɛ tamaro a b'a san k'a tila tila fantanw cɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso nin ye maa dɔ ye a ko ale sugora k'a ye ale de bɛ ji la nka ale tora ji la ale dɛsɛra k'a yɛrɛ bɔ koyi ko sugo in kɔni ale siran dɛ ka sugo k'i yɛrɛ ye ji la k'e tora ji la e ma se k'i yɛrɛ bɔ maa min ye sugo in kɛ a tigila mɔgɔ bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ dugukolo kɔ ka hɛrɛ min n'a nana a tɛ tila a la fiyewu f'a ka saya nka hɛrɛ in sɔrɔ man nɔgɔn dɛ hɛrɛ dɔ de ɲɛsin b'a tigila mɔgɔ ma sugo in de jira kun ye a la o ye nka hɛrɛ in a sɔrɔli man nɔgɔn nka n'a sɔrɔla ala barika la a tɛ tila a la fo ka dugukolo meleke waati sa fo ala ka hɛrɛ in d'a ma nka a senna ka suma dɛ sarakati dɔrɔn de bɛ se k'a ko teliya o de kama maa min bɛ sugo k'i yɛrɛ ye ji la k'i tora ji la sugo ninnu nasira ka ca o de kama ne bɛ to ka ji la sugo caman fɔ min bɛ kuma adamaden dolo kan ɔ a y'o lamɛn n b'o yɔrɔ in fɔ ka d'a kan maa min waati bɛɛ e dalen sunɔgɔ la n balimakɛ n balimamuso e bɛ sugo k'a ye k'e bɛ ji la walima e bɛ sugo baji walima kɔgɔji ou bien e de bɛ sugo ji la ka caya a caman bɛ yen minnu bɛ kuma e min ye sugo kɛ a bɛ kuma e dolo kan n'i ko adamaden dolo o ye fɛn jumɛn ye a dɔw bɛ kuma adamaden dolo ye adamaden danmɛlɛkɛ de ye sabu ala ye maa o maa dan dugukolo kɔ ka danmɛlɛkɛ b'i la wa ala ye an fɛn fɛn da dugukolo kɔ ka bɛɛ lajɛlen n'a dolo don dɔ bɛ ale dolo bɛ tasuma la dɔ bɛ ale dolo bɛ bɔgɔ la dɔ bɛ ale dolo o bɛ ji la ɔ maa min n'a dolo bɛ ji la waati bɛɛ ale tigilamɔgɔ ale bɛ jila sugo kɛ ka caya a siga t'a la dɛ ɔ jila sugo in yɛrɛ kɛli dɔrɔn tɛ n balimakɛ n balimamuso nka ko caman bɛ minnu bɛ kɛ maaw la ka caya o de ye i b'a ye i yɛrɛ la n balimakɛ n balimamuso i ka nafolo tɛ basigi ɛɛ e mana nafolo sɔrɔ cogo o cogo dugukolo kɔ kan i bolola nafolo bɛ minɛ ka tiɲɛ tiɲɛ cogo la i t'a dɔn i ka nafolo donna da o da fɛ e bɛ san kuru kara ni kalo kuru kara bɛɛ kɛ ka nafolo ɲini sen ni bolo la nka e mana nafolo sɔrɔ a bɛ kɛ komi fiɲɛ de b'a ta ka taa n'a ye e tɛ taayɔrɔ si sɔrɔ i ka nafolo la o ye tamasiɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a tamasiɲɛ filanan i b'a ye maa min bɛ sugo kɛ ka caya a tigila mɔgɔ i b'a ye a ka ko caman bɛ dugukolo kɔ kan a daminɛ ka di a la nka a laban man di a la dɛ a mana diɲɛ ko o ko de daminɛ sa n'o ye baara de ye o walima o ye commerce de ye walima o ye diɲɛ fɛn o fɛn de ye k'a y'o daminɛ dugukolo kɔ kan k'a ka hɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ a ko in na a mana ko daminɛ a ko daminɛ bɛ diya la nka a ko laban bɛ tila ka gɛlɛya a bolo kosɛbɛ f'a bɛ taa k'a bolo da ɛɛ n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa denkɛ la sisan ka bɔ mali la yan siɲɛ joli e dalen sunɔgɔ la e bɛ sugo ji la waati joli kɔnɔ e ka nafolo n'e y'a sɔrɔ tuma o tuma est-ce que a bɛ basigi i bolo wa siɲɛ joli joli e donna ko joli la diɲɛnatigɛ kɔnɔ ko in daminɛ a diyara e la nka ko in laban kɛra cogo di nin de bɛ kɛ maa caman na olu bɛ taa u kun ɲɛɲini yɔrɔ caman ka sɔrɔ o tɛ ala bɛ ka jigin la waati bɛɛ a sabanan o de ye mun ye n balimakɛ n balimamuso maa min bɛ sugo in kɛ ka caya i b'a jate minɛ a tigila mɔgɔ la n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musala ca min na i b'a jate minɛ i yɛrɛ la mɔgɔw bɛ layidu ta e ye ka caya e ka layidukan ninnu si tɛ timɛ ɛɛ maaw ye nafoloko layidu joli ta e ye baarako layiduw bɛ ta i ye a dɔw la furuko layiduw bɛ ta e ye e jigi dalen don i ka papiye ko dɔw kan a layidu bɛ ta i ye e jigi b'i ka nafolo ko dɔ kan layidu bɛ ta i ye e jigi b'i ka porozɛ dɔ kan layidu bɛ ta i ye a ko kama nka jigilatigɛ bɛ tila k'i sɔrɔ a kɔnɔ f'a dɔw la ɛ a bɛ kɛ komi k'i yɛrɛ bana ɛ a tɛ kun maa dɔw fɛ dɛ n balimakɛ n balimamuso siɲɛ joli nin bɛ kɛ e la o kama maa man kan tɛ ka nin ye i yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ k'a negliger o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen tugun n bɛ segin a kan tamasiyɛn dama dama don min bɛ boli a tigila mɔgɔ kan maa min i y'o ye i bɛ sugo ji la n'o y'a sɔrɔ i dolo bɛ ji la jila sugo kɔni ni dolo kɔni bɛ ji la adamadenya tarabuyaw bolo kan i b'a ye i yɛrɛ la e mana kɛ cogo o cogo dugukolo kɔ kan i mana nafolo nafolo sɔrɔ i ka nafolo bɛ tiɲɛ tiɲɛ cogo o tiɲɛ cogo la i t'a dɔn i ka nafolo bɛ don da o da fɛ fo kuma dɔw bɛ kɛ e de b'i sigi k'i miiri ko aa ne ye nafolo sɔrɔ nin waati in kɔnɔ nka ne ka nafolo taara min bi e b'i sigi k'i bolo don i da kɔrɔ k'i miiri i ka nafolo sɔrɔtaw la i t'a dɔn i ka nafolo donna da o da fɛ n balimakɛ n balimamuso o ye kelen ye a filanan e b'a ye i yɛrɛ la e mana don diɲɛ ko o ko la dugukolo kɔ kan ko daminɛ bɛ diya e la nka ko laban bɛ tila ka gɛlɛya e bolo ni e ye jago daminɛ o bɛ diya nka o laban bɛ gɛlɛya n'i ye baara daminɛ baara bɛ diya nka baara laban bɛ gɛlɛya ni e ye feere daminɛ feere bɛ diya nka feere laban bɛ tila ka gɛlɛya hali mɔgɔw mana e dɛmɛ ka fɛn dɔ d'i ma walima k'i dɛmɛ k'i don baara dɔ da fɛ baara in daminɛ bɛ diya nka laban min don a bɛ sina ka gɛlɛya walima a bɛ tiɲɛ i bolo u' dɔw la u b'i gɛn a sabanan e b'a ye i yɛrɛ la n balimakɛ n balimamuso i ka tamasiyɛnw na hali bi e b'a ye mɔgɔw bɛ layidu ta e n'o ye poromɛsi ye poromɛsi tɛ timɛ layidukan si tɛ timɛ tuma bɛɛ e de jigila bɛ ka tigɛ kuma bɛɛ jigilatigɛ bɛ ka e sɔrɔ tuma bɛɛ jigilatigɛ bɛ ka e sɔrɔ fo a bɛ jigin i kɔnɔ kuma dɔw la ni maa dɔ tɛ k'i dabali ɛɛ n balimakɛ n balimamuso nin de bɛ ka kɛ maa caman na bi dɛ wa maa caman ka porobilɛmu ye fɛn min ye o de ye nin ye hali maa dɔw tulo bɛ ne la sisan nin de bɛ ka kɛ olu yɛrɛ la waati bɛɛ nka maa caman bɛ u ye nafolo bɔ ka wari bɔ karamɔgɔw ni moriw fɛ ka caya nka u mako ma ɲa u ka ca dɛ ɛ n balimakɛ n balimamuso ne bɛ min fɔ maaw ɲɛna bunadamaden n'a ma ɲa k'i bɛ wuli k'i kungo ɲɛɲini mɔgɔ kungo tɛ maa wɛrɛ kungo ye dɛ i kungo ye i yɛrɛ kungo de ye o ɲɛɲinitɔ la i fɛ kana sɔn k'o ɲɛɲini ni kunfɛko fan si ye o ɲɛɲini ni jateminɛ ni hakili sigi ye yasa i bɛ se k'i tɛgɛ da i ka adamadenya problème kisɛ kan cogo min nka n'a fɔra e ye min kulekan n'a mankan cikan mɛn e bɛ boli ka don yen diɲɛ laban tile in na bi an bɛ don min na ko bi dugu in fan bɛ bandiw ni kalabanciw ni escroqueurw ni arnaqueurw damantan de la dugukolo kɔ kan u b'a la ka maaw tromper ka maaw détourner u ka nafolo n'u ka wariw nɔfɛ o diɲɛ laban karamɔgɔw ni mori bandiw caman bɛ minnu bɛ ala ani ala kira kali nkalon kan ka sɔrɔ pap ka p tigɛ u t'a dɔn dɔnni kisɛ kelen tɛ u la ɛɛ diɲɛ laban in fan bɛ nin de la bi dɛ moriw aw tɛ siran ala ɲɛ ten karamɔgɔw aw t'aw miiri k'a dɔn k'a fɔ lahara don bɛ se wa ɛɛ ko saya bɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen kelen alahu subahanahu wataala min ye an dabama ye ale bɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen kelen ala ka danga bɛ maa kan maa min b'i sigi ka ala ni ala kira kali nkalon kan mɔgɔw ye walasa i bɛ se ka maaw kunna ta sɔrɔ cogo min bilahi ala ka danga b'i kan kira ka danga b'i kan wa lahara don i tɛ kisi abada wa a tigilamɔgɔ tɛ sa fo ala ka diɲɛ bɔnɛ ni masiba bɛɛ suuru a kan ɔ aw minnu fana bɛ wuli ka don karamɔgɔw ni moriw kan a ye jateminɛ kɛ dɛ ne ka kuma kun tɛ k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ lajɛya dɛ abada ne ye min ye bɛɛ bɛ ne dɔn yɛrɛfɔ tɛ ne de ye bagadaji musa denkɛ ye ne de bɛ wele ko bagadaji musa ka cam morikɛ min tɛ nkalon tigɛ n'a tɛ namara fɛ ne don n bɛ n disi gosi n'o ye diɲɛ fan bɛɛ wa n tigɛ kɔrɔtalen filɛ arajoso kɔnɔ a jigibaga tɛ yen bilahi n balimakɛ n balimamuso ni ne bɛ min dɔn bɛɛ b'o dɔn ne la n bɛ kuma o kan ni n tɛ min dɔn n t'o bɔ n da wa n t'o kɛ n t'o kɛ diɲɛ maa si ye ɔ ni kumakan min bɔra k'a fɔ n'o ye jilasogo kuma ye a nasi diɲɛ don o don ne b'a nasi bɔ a bitɔn n bɛ se ka bitɔn min bɔ tile kɔnɔ a ka ca ni bitɔn kɛmɛ ye n b'a bɛɛ bɔ k'a sigi sigi ɲɔgɔn kan k'a labɛn maaw bɛ n'a ta dɔw bɛ dɔw bɛ ci ka taa jamana kɔfɛ dɔw bɛ ci dɔw bɛ di mɔgɔw ma an yɛrɛ fɛ yan minnu bɛ n'a ta u b'a ta ka taa n'a ye ka taa kɛ u mago ye ɔ n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ n na sisan k'i mago bɛ nin fura in na a bɛ sɔrɔ wa a bɛ se ka ci ka taa d'i ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ bamakɔ yan wuli ka na n ka so ni ala ni ala kira ka jɛ n tɛ yɔrɔ dogolen na maliyɛn bɛɛ bɛ kuluba yɔrɔ dɔn ne sigilen bɛ kuluba kuluba ye mali palɛ n'o ye perezidansiyɛli ye o bɛ karice min na o de bɛ kuluba ɔ ni maa o maa n'i sera kuluba lamini fan o fan n'i ko k'i bɛ ka bagadaji musa de ka du ɲini u bɛ n'i bila yen Ni i donna du kɔnɔ a fɔ k'i mago bɛ bagadaji musa ka camu na fila tɛ ne don walima ni e maa min bɛ jamana kɔfɛ a kɛra afiriki kɔnɔ yan walima a kɛra erɔpu kɔnɔ yen an ka fura in bɛ ci ka taa jamana bɛɛ nka n'i bɛ jamana min kɔnɔ n'a tɛ se ka ci ka taa an b'a fɔ i ye a tɛ se ka ci ka taa yen k'i ka mɔgɔ bila ka na nka n'a bɛ se ka ci ka taa baasi tɛ an b'a da i tulo kan k'a fɔ i ye a musaka bɛ bɛn min ma an b'a fɔ i ɲɛna ni ala ka jɛ n'i y'a bila ka na a ka fura bɛ bila ka taa di i ma fo i sigiyɔrɔ la siga foyi t'a la ɔ ni ala ka jɛ ye minnu bɔra k'a fɔ ni min dara a la ala ka faamuko ɲuman di an ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen n balimakɛ n balimamuso maa dɔw bɛ yen an bɛ don min na ko bi ɛɛ u b'a fɛ k'u ka diɲɛnatigɛ ko dogolen n'a bangenen dɔn k'u ka ko lajɛ k'u ka adamadenya k'a mugu n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ fɔ u ye u ta n'u bila u ka garijɛgɛ ko n'u ka nafolo sɔrɔ sira an'u ka kɛnɛtigiya n'u ka sira ka nin ko bi lajɛ k'a sini lajɛ k'a mugu bɔ k'a ɲɛɲɛ bɔ k'a bɛɛ fɔ u ɲɛna k'u ka adamadenya kɔnɔ nin de gɛlɛya bɛ yen nin de tɔɔrɔ bɛ yen nin de degun bɛ yen ni adamaden in m'i ka adamadenya ko dogolen n'a bangenen ɲini bilahi i tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ i ka mɔgɔya la bila k'i ka ko lajɛ basi tɛ o la o ye ɲɛ tugun ni ɲɛ yɛlɛ wa ni n y'a gosi k'a lajɛ k'a ŋ n'a ɲɛ ta k'a da i tulo kan k'a fɔ i ye ni baara o baara n'o ka kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ i ka ko kɔnɔ ni n tɛmɛna n'a ye o sira fɛ siga t'a la i mago bɛ ɲɛ ne tɛ jinɛ ye n tɛ wɔkulɔ ye dɛ nka dɔnni ye min ye n kɔni ala barika la ala sɔnna ka dɔnni fitinin min di yan n tɛ tigɛ o la n sɔnnen don o ye wa o bɛ mago ɲɛ su ni tile ka mɔgɔ wɛrɛw mago ɲɛ ala barika la bi ɛɛ n'i ye dɔnniibaa kɔni sigilen arajo la walima a sigilen bɛ ɛntɛrinɛti ka kule kule ni mankan ci la dɔnniibaa ko ko maaw a ye na n k'aw kɛ fɛn ye ɛɛ kɔngɔ ni minnɔgɔ bɛ ɲini ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ faga o bɛ faamu cogo di ɛɛ o karamɔgɔ caman de bɛ u bɛ kule a ye na n k'aw kɛ fɛn ye minnu bɛ ni nafoloko hami b'aw la ni baarako hami b'aw la ni motoko hami bɛ aw la ni denko hami bɛ aw la u bɛ kule ka mankan ci fan bɛɛ fɛ ko maaw ka na u ka nin di maaw ma a baara cogo b'olu bolo a dɔw la ali dayirimɛ ɲuman olu yɛrɛ karamɔgɔ t'a sɔrɔ kuma dɔw la ɛ o bɛ faamu cogo di bamananw ka kuma tɛ de ko ni tɛlutigi ko k'a bɛ kunsigi bɔ fura feere mɔgɔw bɛ boli a ɲɛ ɔ aw minnu bɛ se karamɔgɔ ma n'aw kunko ye ni u ma ɲɛ aw bɛ tila ka wuli k'a fɔ ka karamɔgɔ bɛɛ gosi bere kelen na bamananw ko tu ka bamanankan na ko kunkolo di yɔrɔ caman don dɔ i bɛ taa d'a cibaga ma n balimakɛ n balimamuso N'i bɛ wuli k'i ka diɲɛnatigɛ ɲɛɲini k'i bɛ don mori kan morikɛ in jate minɛ i k'a ɲini k'a dɔn jɔn de don mori min tɛ kalabanciya kɛ min tɛ bandiya kɛ wuli k'i ka adamadenya kalifa o la mori min ye hɔrɔn ye ni kankelentigi don n'a bɛ min dɔn a b'a fɔ n'a tɛ min dɔn a t'a dɔn a t'o fɔ i ka adamadenya sɛmɛ o la lala i ka mɔgɔya na dilan Ala barika la ne y'o mori dɔ ye bi sabu n bɛ min dɔn mɔgɔw ka ko kɔnɔ n bɛ kuma ni o de ala sɔnna n ye min sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba la n'o ye bagadaji musa ye bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mali kɔkan ale tun bɛ maaw ka sugow kɔrɔ f'u ye ka nasi bɔ k'a di mɔgɔw ma bilahi a ye cɛ min mago ɲɛ ka muso min mago ɲɛ da tɛ se k'a kɔnte ka se a dan na ɔ ne min b'a plasi la bi ala sɔnna depi don min n sigira a plasi la fo bi n ye mago ɲɛ min se mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ ani jamana kɔkan ala de b'a dɔn o maa joli joli bɛ an bɛ don min na ko bi minnu filɛ nin ye baarayɔrɔbaw la bi ala n'an ka furaw sababu ɔ wusulan barikamaba b'an bolo wusulan min n'a bɛ siri tigɛ n'a bɛ garijɛgɛ dayɛlɛ n'a bɛ mɔgɔ ka hami nɔgɔya nafoloko hami b'o la i ka baarako hami b'o la i ka denko hami b'o la walima e ka papiye ko gɛlɛyara ko sen dalen don a ko kan ala sɔnna alihamdulilahi rabil alamina nasi min bɛ an bolo ani wusulan min bɛ an bolo n'an y'a ta k'a di diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma sababu bɛ bɔ fan o fan ala bɛ na ni o sababu ye bilahi i mago bɛ ɲa n balimakɛ a kana siga nin na dɛ a kɛra maaw ye minnu y'a mɛn minnu dara a la n'u wulila k'a ta a kɛlen kɔfɛ u tilala k'an wele ka jaabi min fɔ n ye o de ka ca ni ba n'a si ye o maaw bɛ yen a caman bɛ anw fɛ farafinna mali in kɔnɔ yan a caman bɛ erɔpu jamanaw kɔnɔ minnu tun bɛ n'u tun tɛ baara la n'u ka papiye ko tun bulokelen don da tɛ se k'a kɔnte ka s'a dan na o kama n balimakɛ n bɛ sigi a kan n balimamuso n bɛ sigi a kan e min bɛ yen k'i ka papiye ko gɛlɛyara e min bɛ k'i ka baara ko gɛlɛyara e min bɛ ko denko ka gɛlɛn i fan fɛ e min bɛ ko furuko gɛlɛya bɛ e la e min bɛ k'i ka adamadenya tabiyaw ɲagaminen don k'i tɛ ka taafan ni nafan sɔrɔ i ka mɔgɔya la kan'i jigi latigɛ n'i dara ne la ka sɔn ye n wele bilahi i k'i ka baara kalifa n na fo ka t'a fɔ min kɛra i tɛ tigɛ n na wa n b'i ka baara kɛ kɔnɔnajɛlenya ni tiɲɛ sira ni ladiriya sira kan ala de ye magoɲa masa ye ala de bɛ jɔn mago ɲa ala de ye latigɛ masa ye ala de b'a latigɛ jɔn kan nka maa i ye fɛn o fɛn kɛ tiɲɛ sira ni tilennenya sira ni laadiriya sira ni ala ɲɛsiranya sira kan bilahi n'i ye o kɛ maa o maa ye ala b'i jaabi ne ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nin de ma k'a fɔ k'i bɛ jamana kɔfɛ ko ne bɛ yan nɔ la a ta k'i ka baara ne ma tila a la sunɔgɔ tɛ yen o tɛ publicité kan ye ne ka kalandenw b'o dɔn ne la ne kɛrɛfɛ mɔgɔw b'o dɔn ne la sunɔgɔ tɛ yen 24 heures ne b'o de kɛ n sen kan cɛw ka baara dilanni na musow ka baara kɛli la cɛbaw musobaw denmisɛnw maakɔrɔ minnu b'u to jamana kɔfɛ k'a fɔ n ɲɛ na tiɲɛ na nali ka gɛlɛn olu ma ne ka n to yan k'u ka baara kɛ n b'a kɛ u sagoya la a dɔw la ni minnu yɛrɛ ka furaw banna n b'a fotow n'a videow kɛ k'a ci u ma walima n'u ka baara min bɛ kɛ n fɛ an b'a taamasiyɛn bɛɛ yira u la wa u yɛrɛ b'u to yen nɔ tile fila tile saba u b'a fɔ a karamɔgɔ alihamudulila sisan kɔni an b'i fo k'i waleɲumandɔn baaraw ɲɛna moriya tɛ kumamuguba in ye dɛ k'a fɔ k'i ye dɔnnikɛla ye k'i b'i sigi kumamuguba la la an t'o tile la bi ni maa o maa ko i ye dɔnnibaga ye n'i kɔni ko ko dɔnni b'i la i ka dɔnni kɛ ka mɔgɔw mago ɲɛ a banna an b'o tile de la bi ɔ n balimakɛ ni maa min k'i dara n na siga foyi t'a la n ka nɛgɛjuru sira n bɛn'a di mɔgɔw ma ɔ maa ɲuman ka ca bi wa maa jugu ka ca nɛgɛjuru sira bɛna labila maa minnu bɛ yen k'u ye maa dannayamaw ye k'u ye maa tilennenw ye k'u tɛ manamana ko la k'u tɛ don namara da fɛ k'u tɛ yuruguyurugu la k'u ka kow jɛlen don nimoro filɛ aw bɛ n wele ni ala ka jɛ wa aw bɛ jaabi i mana na ni kunko o kunko ye n'an bɛ min dɔn an n'i bila sira ala k'an ni sababa bɛn n ka wasabu nimoro 00223 n'i y'o sɛbɛn i bɛ 60 kɛ ka 22 kɛ

ɔ ni emisiyɔn minnu bɛna kɛ o ye maa wɛrɛw ka sugukan caman b'an bolo ɔ minnu tulo b'an na yutubu kan u b'a paritaze k'a ci ɲɔgɔn ma ɔ ni ala ka jɛ minnu abɔnenen tɛ pour que ka sugukan caman sɔrɔ a b'aw abɔne siti in na sugukan in tun bɛ ka ɲɛfɔ maa min fɛ o de y'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden n'o ye bagadaji musa tarawele denkɛ ye n bɛ dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ yarabi